Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar an téama Scileanna Litearthachta Leanaí a Fhorbairt, ag díriú ar suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim. Tugann na léargais seo taighde san áireamh chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim agus an chomhairle a thugann cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Ba cheart an chomhairle uile a chuirtear ar fáil sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm i suíomhanna oideachais. Mar a pléadh sa seimineár gréasáin tosaigh, cuirtear tús le scileanna teanga agus scileanna litearthachta a bhunú de réir mar a fhoghlaimíonn leanaí óga conas miongháire, plobaireacht agus cumarsáid a dhéanamh leis an domhain mórthimpeall orthu. Ar ndóigh, Tá obair na suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim ríthábhachtach chun tacú le daoine óga a scileanna teanga agus a scileanna litearthachta a fhorbairt. Sa Chreat Cáilíochta don Oideachas Luathbhlianta, aithnítear tábhacht scileanna teanga agus scileanna litearthachta i bhfoghlaim agus i bhforbairt fhoriomlán an pháiste. Spreagann Aistear, an chreatchuraclam na luath-óige muid chun díriú ar theanga agus ar litearthacht le linn súgraithe agus foghlaim praiticiúla. Aithníonn Aistear go bhfuil teanga ó bhéal agus i scríbhinn agus córais comharthaíochta eile mar mhatamaitic, ealaíon, fuaim, pictiúir, Braille, teanga comharthaíochta agus ceol san áireamh sa litearthacht. Le linn an tseimineáir gréasáin seo ar scileanna litearthachta, beimid ag díriú go príomha ar theanga labhartha agus ar scileanna luathléitheoireachta agus luathscríbhneoireachta. Tugann cigirí faoi deara go gcuirtear go leor deiseanna ar fáil do leanaí chun a gcuid scileanna litearthachta a chur chun cinn. I suíomhanna ina bhfuil soláthar ardchaighdeáin ann, tá na gníomhaíochtaí seo saibhir agus baineann éagsúlacht leo agus tacaíonn siad go seasmhach le forbairt fhorásach na leanaí. Leagann cigirí béim go rialta freisin ar an gcaoi ina mbaintear leas i suíomhanna ardcháilíochta as a dtimpeallachtaí foghlama, a réimsí spéise agus a n-eispéiris foghlama pleanáilte chun deiseanna a thabhairt do na leanaí chun marc-chruthú a dhéanamh. agus chun teanga nua agus teanga ar a bhfuil ar eolas acu uirthi cheana féin a úsáid le linn súgartha. Tá eolas, meas agus tacaíocht na gcleachtóirí luathbhlianta i dtaobh na héagsúlacht a bhaineann le teaghlaigh, cultúir agus cúlraí teanga na leanaí tábhachtach d'fhorbairt na luathlitearthachta. Tá deis ar leith acu siúd a oibríonn le leanaí an-óga scileanna litearthachta na leanaí a fheabhsú trí dheiseanna saibhre foghlama a thabhairt dóibh. Pléifimid anois roinnt bealaí praiticiúla inar féidir leat scileanna litearthachta a iniúchadh trí shúgradh i do shuíomh. Is í foghlaim trí shúgradh an phríomhbhealach ina bhfoghlaimíonn agus ina bhforbraíonn leanaí. Is minic a dhearbhaíonn cigirí cleachtas ina mbíonn go leor deiseanna ag leanaí foghlaim agus iniúchadh a dhéanamh le linn am neamhiata gan briseadh don súgradh. Glacann cleachtóirí ról lárnach nuair a dhéanann siad gnáthamh agus timpeallacht foghlama a phleanáil ina bhfuil meas ar am le haghaidh súgradh agus ina dtugtar cuireadh do na leanaí coincheapa nua a iniúchadh go hoscailte. Is breá le babaithe cumarsáid a dhéanamh agus idirghníomhú ar bhealach spraíúil leis na daoine lárnacha ina saol. cleachtóirí luathbhlianta san áireamh. Cinntíonn na príomhchaidrimh seo go mbraitheann leanaí slán sábháilte agus folláin agus iad ag foghlaim conas idirghníomhú agus a gcuid mothúchán agus spéiseanna súgartha a roinnt le daoine eile. Is minic a dhearbhaíonn cigirí na caidrimh láidre seo.

Mar chuid den súgradh teanga, tá fuaimeanna agus focail spontáineacha agus is minic a bhaineann gnéithe rithimeacha agus athchleachtacha leo. Tuigtear go minic gur maith le leanaí a bheith ag imirt le teanga. Baineann siad taitneamh as patrúin, fuaimeanna agus focail gan bhrí Is breá leo jócanna agus scéalta grinn freisin. Is breá leo deiseanna chun amhráin, scéalta agus rainn a léiriú lena comhghleacaithe agus ina n-aonar. I suíomhanna d'ardchaighdeán, tugann cigirí faoi deara go spreagann cleachtóirí na leanaí go gníomhach le linn rainn agus amhráin ghnímh. Baineann siad úsáid as teanga agus stór focal leathnaithe le linn dóibh a bheith ag idirghníomhú leis na leanaí. Agus sinne ag bogadh ar aghaidh anois, feicimid ar na buntáistí a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí spraíúil le leabhair. Baineann babaí óga taitneamh as leabhair pictiúr agus tadhaill inar féidir leo flapaí a ardú agus teagmháil a dhéanamh le huigeachtaí éagsúla. Is breá le lapadáin óga leabhair agus scéalta athchleachtaithe ina bhfuil fuaimeanna amaideacha, focail agus tuairiscí. Bainfidh an leanbh óg taitneamh as snáithe scéil agus carachtar a leanúint agus topaicí a thagann as leabhar d'ardcháilíochta a phlé. Ag gach céim dá bhforbairt, baineann leanaí tairbhe as a bheith ina suí in aice le príomhchleachtóir nó lena bpiaraí. Baineann siad taitneamh as an gcompord agus as an gcaoine a thugann léamh agus insint scéalta le chéile dóibh. Is féidir leat suimeanna na leanaí a leanúint agus leabhar scéalta a dhéanamh leo ag baint úsáid as grianghraif, a gcuid pictiúr tarraingte agus as áiteanna sa cheantar áitiúla. Is féidir málaí agus boird scéalta a dhéanamh chun imeachtaí i do shuíomh nó cóisirí, gníomhaíochtaí sa phobal nó ar an nuacht a tharla le déanaí a léiriú. Is breá le leanaí filleadh ar na leabhair is fearr leo agus iad ag athléamh agus déileáil le cuid eile den scéal ar bhealach nua. Cuireann a leithéid d'eispéiris leanaí ar a suaimhneas agus tugann sé faoiseamh dóibh. Diaidh ar ndiaidh, aithníonn siad focail agus frásaí áirithe san ábhar clóite. Feicfidh tú anois ar an scáileán roinnt smaointe maidir le spás fáilteach do leabhair don léitheoireachta, chomh maith le roinnt smaointe chun spás léitheoireachta a fheabhsú. Ar an gcéad dul síos, déan cinnte go bhfuil an spás geal agus fáilteach ionas go mealltar na páistí chuige. Ina theannta sin, cuir suíocháin chompordacha ar fáil i spás le solas nádúrtha, áit ar féidir le páistí leabhair a iniúchadh ina n-aonar, le cairde agus leis an gcleachtóir. D'fhéadfá b'fhéidir grianghraif de na páistí agus leabhair a rinne na páistí a chur ar fáil. Chun atmaisféar teolaí a chruthú, cuir cuisíní agus rugaí ar fáil. D'fhéadfá freisin soilse síog agus lampaí a chur ar fáil. Chun tacú le gach leanbh, cuir réimse leathan ábhar léitheoireachta ar fáil agus bí cinnte go léiríonn na hábhair éagsúlacht i gcúlraí teanga, teaghlaigh agus cultúrtha leanaí fosta. Is fiú soláthar a dhéanamh do réimsí gníomhaíochtaí spreagúla a bhaineann le leabhair agus scéalta. D'fhéadfadh gníomhaíochtaí ealaíne agus ceardaíochta, puzail, Ábhair bheaga an domhain a bheith san áireamh anseo. Freisin, d'fhéadfadh leanaí uirlisí a úsáid chun an scéal a fheabhsú, agus is aoibhinn leo nuair a bhíonn deiseanna acu chun gléasadh suas mar charachtair ón scéal. Anois, déanfaimid breathnú ar mharc-chruthú. Ar ndóigh, nuair a bhíonn an leanbh ag súgradh, bainfidh sé nó sí taitneamh as mharc-chruthú. Tosaíonn an cineál gníomhaíochtaí seo de réir mar a dhéanann babaí iniúchadh ar threalamh céadfach, ag baint úsáide as a lámh agus as an chorp. Is féidir leat tacú le spéis na leanaí i marc-chruthú trína chinntiú go gcuirtear ábhair mharc-chruthaithe ar fáil. Mar shampla, is féidir leo stampaí móra a úsáid chun brú ar pháipéar, agus is féidir leo taitneamh a bhaint as péintéireacht lena méara. Is féidir cailc, scuaba péinteála, agus spúinsí a thabhairt isteach chun tacú le hiarrachtaí na leanaí íomhánna agus pictiúir a chruthú agus beocht a chur iontu. Ina theannta sin, is féidir páipéar, clúdaigh litreach, stampaí, Fáisc-chláir agus léarscaileanna a chur ar fáil chun gné litearthachta a chur le cásanna súgartha éagsúla. I gcás leanaí óga, is féidir úsáid shiombalach a bhaint as pinn luaidhe agus páipéar chun liostaí siopadóireachta a chruthú, coinní a dhéanamh agus litreacha a chur sa phost. Cén fáth nach gcuirfeá stáisiún marc-chruthaithe lasmuigh faoin spéir, áit ar féidir leis na leanaí cailc, péint agus scuaba a úsáid gan srian? Cuimhnigh freisin ar leabhair cócaireachta, irisí agus lipéid a chur le cistiní láibe lasmuigh agus le limistéir tógála agus áiteanna súgartha gainimh agus uisce. Spreagfaidh na hábhair chlóite seo na leanaí chun scríobh agus tacóidh siad leo. Baineann leanaí tairbhe as deiseanna chun rochtain shaor a fháil ar a bpunanna foghlama ar leith agus a gcuid machnaimh agus smaointe a bhreacadh síos i bhfoirm téacs nó pictiúr. De réir mar a dhéanann leanaí cur síos ar a gcuid mothúchán faoi líníochtaí, faoin rud cruthaithe nó faoi ghrianghraf ina gcuid leabhar, tóg an t-am chun a gcuid focal féin a scríobh dóibh. Cuirfidh sé seo ar a gcumas an próiseas scríbhneoireachta a fheiceáil, a léiriú agus le himeacht ama trí idirghníomhaíocht rialta leis an bpunann, d'fhéadfadh an leanbh tosú ar chuid de na focail a aithint. Agus tú ag tabhairt faoi ról-imirt leis na leanaí, is féidir leat cabhrú leo cur lena gcuid teanga agus í a chur chun cinn. D'fhéadfadh teanga a léiriú mar chuid de ról-imirt a bheith i gceist leis seo, trí smaointe a chur leis ann a spreagann réiteach faidhbe, Mar seo, mar shampla. Ó, Dia linn! Tá an bhábóg breoite! Cad a dhéanfaidh muid? Is féidir le cleachtóirí scileanna teanga na leanaí a leathnú trí stór focal nua réimse aidiachtaí agus briathra, agus téarmaíocht a bhaineann le topaic ar leith a úsáid le linn do na leanaí a bheith ag súgradh. Mar shampla, i limistéar na cistine, cuimhnigh ar an teanga shaibhir a d'fhéadfaí a thabhairt isteach chun cur síos a dhéanamh ar uirlisí cistine, grátálaí, síothlán,

ar bhealach leanúnach, fórasach de réir na dtéamaí atá á n-iniúchadh. Féachaimis ar na gníomhaíochtaí a míníodh roimhe seo agus déanfaidh muid cur síos ar conas a d'fhéadfaí iad seo a fhí isteach i ngníomhaíochtaí i do shuíomh ar fud an lae. Déan iarracht chun é seo a bhaint amach ar bhealach neamhfhoirmiúil agus bíodh na smaointe seo ar siúl agat in éineacht leis na gníomhaíochtaí eile. I rith an lae, is féidir leat aird na leanaí a tharraingt ar lipéid, ar chomharthaí, ar leabhar agus ar ábhair chlóite sa timpeallacht foghlama agus sna gnáthaimh. Tacaíonn sé seo leis an tuiscint go bhfuil brí éigin ag na siombailí agus ag an gcló seo. Beidh deis acu tabhairt faoi deara conas a cuireann na siombailí seo lenár gníomhaíochtaí laethúla. Liostaí a dhéanamh. an clár a chomhlánú agus taispeántas a dhéanamh do thuismitheoirí, teachtairí text agus ríomhphoist a roinnt do na tuismitheoirí fásta. Trí chleachtadh litearthachta a shuíomh ar fud do chuid gnáthaimh sa suíomh,

ainmneacha áite a úsáid ag bord an linbh nó ag an mbord lóin, amhráin a chanadh le linn idirthréimhsí, litreacha a scríobh chuig carachtair i scéalta, nó suaitheantas tascanna a úsáid chun tascanna agus iad siúd atá i gceannas a chur in iúl. Is slí thairbheach é córas féinchlárúcháin chun éispéiris litearthachta lánbhrí a thógáil i ngnáthamh na leanaí. Cothaíonn an ghníomhaíocht seo mothú dearfach muintearas mar is féidir leis na leanaí iad féin a shíniú isteach agus amach ag baint úsáide as a pictiúr, a bpictiúr féin agus as na siombailí marc-chruthaithe. Le himeacht ama, tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil forbairt leanúnach ag teacht ar thuiscint agus ar scileanna sa litearthacht de réir a chéile. Ar dtús, d'fhéadfadh go n-aithneoidh an leanbh a ainm féin agus ainm a chara. Ansin, tosóidh siad ag aithint litreacha agus ina dhiaidh sin, beidh an leanbh ag iarraidh go nádúrtha a ainm féin a scríobh. Tabharfaidh tú faoi deara go dtarlaíonn an fhorbairt seo go nádúrtha ag amanna difriúla i gcás gach linbh, agus is féidir leat tacú leis mar a mholtar go neamhfhoirmiúil in éineacht le gnáthaimh agus éispéiris eile. Maidir le litearthacht digiteach, más féidir, cuir gléas ar fáil inar féidir eolas a chuardach agus a léamh agus a phriontáil do na leanaí, bunaithe ar shuimeanna reatha nó ar imscrúduithe atá ar siúl i láthair na huaire. Tacaíonn na samplaí seo go léir leis an gcaoi a bhfoghlaimíonn na leanaí an gaol idir focail labhartha agus cló. Agus nuair a léaimid os ard, táimid ag cothú choincheap an díchódaithe, áit a ndéantar na carsíní ar an leathanach a thiontú ina n-urlabhraithe. Tá sé seo ríthábhachtach nuair a bhogann na leanaí ar aghaidh go dtí an suíomh bunscoile. Is mór is fiú timpeallacht shaibhir a chruthú. a chuireann litearthacht chun cinn. Is fiú spás a fhorbairt ina bhfuil caint agus cló mórthimpeall ar na leanaí. Is féidir leat tabhairt go gníomhach faoi chomhráite anonn is anall leis na leanaí, ag baint úsáide as do chuid focal, tuairimí, ceisteanna agus mínithe chun comhráite a leathnú go comhsheasmhach. teanga nua chuí a mhúnlú agus cumarsáid idir na leanaí agus a gcomhghleacaithe a spreagadh. I gcás leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu, is féidir teicneolaíochtaí cúnta a úsáid chun tacú go mór leis an gcaoi a ndéanann siad cumarsáid trí theanga, pictiúir agus ábhar clóite. Ar ndóigh, tá cásanna ann ina bhfuil riachtanais ar leith ag leanaí. D'fhéadfadh deacrachtaí a bheith acu le teanga agus lena luathscileanna litearthachta. I gcás leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu, tá córais chumarsáide pictiúir a thacaíonn lena ngníomhaíochtaí laethúil thar a bheith tábhachtach. Cabhróidh siombailí, téacs agus prapaí chun cabhrú le cumarsáid. Tacóidh siad leis an gcaoi a n-úsáideann na leanaí seo iarrachtaí teanga agus iarrachtaí neamhbhriathra chun a gcuid machnaimh, smaointe agus mothuchán a roinnt. Bainfidh páistí tairbhe mhór as timpeallacht atá saibhir ó thaobh clódóireachta de agus a léiríonn a dteanga trí leabhair, comharthaíocht, amhráin, rainn agus prapaí súgartha. Is féidir leis na straitéisí seo tacú le leanaí a labhraíonn teanga seachas céadteanga an tsuímh. Cabhróidh an córas cumarsáide láimhe Lámh le leanaí a gcuid foghlama agus forbartha a chur chun cinn tí trí chomharthaí lámh a úsáid i suímh luathfhoghlama agus luathchúraim. Is féidir le Lámh cabhrú le leanaí frustrachas a chur in iúl agus a mhaolú freisin. Tá go leor buntáistí ag Lámh chun tacú le forbairt litearthachta. Cuireann Clár Hanen straitéisí praiticiúla ar fáil do thuismitheoirí agus do chleachtóirí chun cabhrú lena leanaí teanga a fhoghlaim go nádúrtha le linn a ngnáthamh laethúla. Díríonn sé go mór mór ar scileanna cumarsáide a fhorbairt do leanaí óga. Is minic a mholann cigirí socruithe inar chruthaigh cleachtóirí luathbhlianta timpeallacht foghlama atá saibhir ó thaobh teanga de Seo sliocht as tuarascáil a léiríonn conas a rinne an suíomh naisc idir spéis thráthúil na leanaí agus úsáid scileanna litearthachta chun an spéis seo a athrú ina shaothar fisiciúil ag baint úsáide as focail agus íomhánna na leanaí. Gabhann an dara sampla seo leis an nasc is féidir le leanaí a dhéanamh idir teanga scríofa agus labhartha agus an tábhacht a bhaineann le hábhair chuí agus ar a bhfuil teacht air go héasca chun tacú le deiseanna foghlama den sórt sin. Tá tuilleadh eolais agus roinnt áiseanna ar fáil anseo a bheidh mar thaca duit. Agus an seimineár gréasáin seo ag druidim chun críche, ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as éisteacht leis. Tá súil againn gur chuir sé comhairle cabhrach ar fáil. Má tá tuairimí, smaointe nó moltaí agat, bain úsáid as an seoladh ríomhphoist atá léirithe chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn. Gabhaimid buíochas leis na bunscoileanna agus na suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim seo a leanas as na grianghraif áille a roinnt linn. Slán go fóill!